ne bɛ bi kunnafoni lase waati min bi bi ye alamisa alamisa min n'ale bɛnnen don nansara san kalo seegin n'a ye uti kalo ye bi y'o tile mugan ani wolonfila ye ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ san farafinkalo min n'an b'a la nin waati in na n'o ye mawuludu kalo ye dɔw ko dɔnbakalo a yirala k'a fɔ bi y'ale tile tan ani naani jate la san kalo sabanan don hijira san ba kelen ni kɛmɛ naani ni bi naani ni seegin san don dugawu don kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakurubafɔ la bi kunnafoniw filɛ nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ntɛnɛndon an tun ye kunnafoni dɔ di k'a yira k'a fɔ mobilitigi dɔw ka mobilitigi dɔ segukaw fɛ yen a bɔtɔla gomakɔrɔ ni ka na sinzani a yirala k'a fɔ ko min ye walejugukɛbaa ye k'u tun ye wulikajɔ kɛ ka ni ka mobilitigi ka a minɛ ka taa n'a ye karamɔgɔ abulayi kulubali ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kunnafoni kan kosɛbɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la mali ale ni marɔk an ka jamana a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi min ye teriya sira ni badenya sira ye ko bi kɔni ko a tacogo ka ɲi kosɛbɛ min ye kɔnkuruba dɔ ye o kun labɛnna min ye alimamiyakaw fo ka taa se mɛdɛrɛsa karamɔgɔw walasa min ye alimamiya u bɛ se ka taa dɔ fara a kalan kan cogo min na marɔkukaw fɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli k'o la jɛkulu min n'a sigilen don AES tɔgɔ la AES jamana olu kelen-kelenna kɔnɔna la a jirala k'a fɔ n'a bɛ wele ko commission Burukina ale commission olu tun ye taama dɔ kɛ ni ka na Mali commission AES mɔgɔw fɛ yen ni ka na hakilila falen-falen dɔw kɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli k'o la an bɛ don min na i ko bi kabini ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la min kɔni ye mawuludu ale wulikajɔ ye n'o y'ale ɲɛnamayali ye i b'a k'a fɔ o kɛra an ka jamana yɔrɔ caman na o ko kɛra cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna k'an ka kunnafoni la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛna lase aw badenkɛ ani balimakɛ fɛ mohamɛdi samake dugawu don kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an tun ye laseli dɔw kɛ min ye ntɛnɛndon k'a jira k'a fɔ sofɛrikɛ dɔ a bɔtɔ gomakɔrɔ a jirala k'a fɔ min kɔni ye walejugukɛbaa ye ko wulikajɔ kɛ ni ka se ka tɛgɛ d'a kan o kunnafoni an tun y'o di ntɛnɛndon nka karamɔgɔ abulayi ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kunnafoni kan kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ abulayi kulubali i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o jaabi kɛra jumɛn ye ka ɲɛsin nin maa kofɔlen min n'a fɔra k'a minɛna an tun ye kunnafoni di k'a fɔ ko mɔbilitigi dɔ n'a bɔra sinzani gomakɔrɔ yɔrɔw la ko walejugu kɛbagaw nana ka se ni k'ale kunbɛn ka se ka taa ni mɔbili ye tiɲɛ don baara in kɛra sinzani yɔrɔ kun tɛ utikalo tile mugan ani naani ntɛnɛn tɛmɛnen in na mɔbili dɔ de bɔra dugabugu ka na bɔ point A fɛ ka yɛlɛn pɔn kan dama ko walejugu kɛbaw y'a kunbɛn ka se ka maa dɔw minɛ mɔbili in kɔnɔna ka taa ni olu ni mɔbili ye o waati kelen kɔnɔna na tuguni ko kari dɔ bɔlen ɲɔnɔ fɛwɛla fɛ ka na o k'u bɛɛ don kari kɔnɔna na k'u kun da an ka jamana lakanabaaw kan marakala fanfɛla fɛ mɔbilitigi kɔni k'o y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna sɔn o ma sɔn min kɛ o mɔbili k'u ye marifa ci kari in pinɛw la ka se ka u kɔ don kari in na kunnafoni an ka lakanabaaw sɔrɔ olu wulila teliya la ka se k'u kun da yɔrɔ in kan walejugu kɛbaa ninnu k'u y'u yɛrɛ ɲini maa caman ka fɔ la ko nin wulikajɔ minnu b'u fɛ senna bi k'a bɛ dɛsɛ de kofɔ an ka lakanabaaw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na bi k'u bɛ fɛɛrɛ de tigɛ cogo bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u bɛ don maaw la ka se ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw k'o sabu kɛ u ngɔnɔ ko minɛnen bɛ yɔrɔ caman na bi a yirala k'a fɔ ko nin baara min kɛra k'o baaraw to senna k'o de kama ntɛnɛn sɔgɔma tilegan waatiw la nin baara min kɛr'u fɛ o de kɛra sɔrɔ ntɛnɛn don a waati kɔnɔna na ka se ka maaw jɔ sira fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka lakanabaaw ka wulikajɔ fɛ ka se ka na magɛni ta ka ɲɛsin baara in kɛyɔrɔ ma o de kɔni kɛra sɔrɔ ka tila ka siraw labila ka kuma min kɛ ka kuma kuncɛ an tun ye kunnafoni di kunu k'a yira k'a fɔ ko baara in kɛra gomakɔrɔ ani sinzani cɛ o ye fili ye o sira tɛ dɛ sira min don ka bɔ dugabugu de ka na yɛlɛn point A pɔn ka dama baara in kɛra o yɔrɔ de la kuma tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ minnu bɛ senna bi n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana in basi n'a lafiya don yarabi ala k'an ka jamana kolosuma amiina yarabi karamɔgɔ abdulayi kulubali ala k'o dugaw minɛ siga foyi t'a la an y'a fɔ cogo min na ale tun ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafoni min n'an kun bɔra k'a di ntɛnɛndon ka se ka a tɛgɛ da a kisɛ kan ni tun nin ye kɔni a kisɛ yɛrɛ dilen maaw ma o tuma an bɛ dugawu kɛ sa a y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ mali ale ni mali ale ni marɔku a jirala k'a fɔ an bɛ don bi min kɔni nin teriya sira ni badenya sira ye min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kolo ka girin kosɛbɛ o de kama sa min kɔni ɲɔgɔndan belebeleba dɔ n'o ye kɔnkuruba dɔ o kun labɛnna min ye alimaminakaw fo ka taa se mɛdɛrɛsa karamɔgɔw walasa min ye alimamiya baara yɛrɛ dɔ bɛ se ka taa fara o baaraw kan cogo min na o kalanw kan cogo min na marɔku ale jamana kɔnɔna la kɔnɔna la sa kɛnɛ ka ye min ye minisiri dɔkitɛri mamadu kone ale yɛrɛ b'i da don kɔrɔfɔ in na a ye min fɔ an ka lamɛn an ka général d'armée Asimi Goyita ale ka laɲini ɲuman kosɔn ka Mali ni Maroc kɛngu ɲɔgɔn na toujours kalan sira fɛ concours min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye Mali madrasa kalandenw k'o ka taa alimamiya kalan kɛ o dɔrɔn tɛ formation professionnelle b'a ra courant dilan kalan b'a ra climatiseur dilan b'a ra menuiserie b'a ra fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka adamaden a yɛrɛ nafa hali n'e tɛ alimamiya kɔnɔna na o bɛɛ kalan b'a ra en même temps an bɛ jatigɛwale kɛlɛ min kɔnɔna na fana ka se ka t'a fɔ o ɲɛnɛ jatigɛwale kɛlɛ min n'an bɛ k'a kɛ an b'an jo fɛ paseke mɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o t'o jo fɛ bi o t'o jo fɛ sini dɔnki o bɛ taa o tɛkiniki le yira o la kalan sira fɛ ni aw nana a ka jamana na a ka fara a ka jamana kan ka jatigɛwalew kɛlɛ ni daluya ɲɛnamaw ye tɛ ni seli ni sun don an bɛɛ bɛ se o la yan Marɔku kɛra champion ye eh, dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme n'o ye ka jatigɛwale kɛlɛ diɲɛ bɛɛ parce que o y'a waleya ye ka kɔn anw ɲɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a kɛra waleya la ni hakilina miiri kɛlɛ ye n'o taara Marɔk o bɔra ni jogo ɲuman min ye Mali la u ka taa to n'o jogo ɲuman kelen ye Marɔk parce que jamana fila le sɔnna ka fɛn dɔ signé o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye docteur mamadu kone minisiri min ni ale bɛ diinɛko ni batokow kunna an ka jamana kɔnɔna la nin tun y'ale ka kɔrɔfɔw ye kɔnkuruba min ni u y'a sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na walasa min kɔni ye alimamilakaw fo ka taa se medrese karamɔgɔw olu minnu olu bɛ se ka taa dɔ fara u ka kalan kan zanko alimamiyaw walasa min kɔni ye ayiwa wajulibaw olu bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na dugawu kɛ sa laɲini tun ye min ye yarabiyama ala ka a bɛɛ lajɛlen sabati an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra yen k'a ladɔnniya k'a fɔ AES jamana kɔnɔna la, a jira la k'a fɔ min ye jɛkulu dɔw sigilen don minnu bɛ wele ko commission min ye Burukina commission ye, a jira la k'a fɔ olu tun ye tile fila taama kɛ an ka jamana kɔnɔna la walasa u ni Mali commission maaw u bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka hakilila di kɛ ɲɔgɔn ma cogo min na, o kɛnɛ kan ye sa min ye Basole Banse n'ale ye commission yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Burukina jamana kɔnɔna la, ale ye kɔrɔfɔ min fɔ an k'a lamɛn. dugutigi ma an ka general d'armée asimi goyita a yɛrɛ b'a lɔn ko ale ni a ka president capitaine ibrahim traore ani general d'armée abduraman tiani o ye lakunbɛn ka an bɔ k'a bila commission ninnu ɲa fɛ burkina commission be yen mali yan commission be yen niger fana commission be yen o ye an bila sira kan pour que an ka jija o ye desisɔn min ta an ka filɛ ka kɔndisiyɔn labɛn pour que o ka desisɔn ninnu ka se ka ɲɛ sɔrɔ donc depuis a ye baara laminɛ depuis janvier tuma o ye kalo segin le ye nin donc an ko an bɛna ɲɔgɔn wele ka sigi ka filɛ o y'an bila sira min kan est-ce que baara min delila ka kɛ ni a kɛra cogo juman min tora an bɛna kɛ cogo juman pour que k'a labɛn ka ɲɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye basole banse ka bɔ birikina olu ka jɛkulu min n'a nana an ka jamana kɔnɔna n'an b'u weele ko komisiyɔn ka na bɔ u tɔɲɔgɔnw ye mali kɔnɔna la nin tun ye ale ka ɲɛfɔli ye baara in a sigira sen kan ale yɛrɛ nisɔndiyara cogo min na o kɔfɛ sa min ye yusufu dramani kɔnɛ min ye mali ka lasigiden ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ta min fɔ an ka lamɛn Desanburu tɛmɛlen o collège des chefs d'état AES n'o ye an ka peresidan asimi ni burukina peresidan ni nizɛri peresidan u ye ɲɔgɔn ye kɛ an b'a fɔ ma ko collège des chefs d'état u ka ɲɔgɔn ye yamaruyaw kɔnɔ u y'a ɲini komisɔn AESw fɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baaraw bɛɛ la pour que ka filiw dɔgɔya donc o hukumu de kɔnɔ burukina AES ye yamaruya ɲini ka na baara kɛ ni mali AES komisɔn ye kɔmi u ye baara kɛ ni nizɛri AES komisɔn ye cogo min ka na u ye sɛbɛn min la kalo wɔɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ burkina peresidan ka AES manda la ka AES porogramu n'a bɛ fɔ ma ko feuille de route ka n'a jira mali ani nizɛr komisɔn AESw la min ɲɛna u k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ min jɛ u k'o fɔ ɲɔgɔn ye min ma kɛ yɛrɛ u k'o fɔ ɲɔgɔn ye pour que ka baara An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye yusufu daraman kɔnɛ ni ale lasigiden burukinakaw fɛ yen nin tun ye ale ka ɲɛfɔli ye min ye wulikajɔ min n'a kɛra komisɔn maaw fɛ ni ka na an ka jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa laɲini tɛ dɔ wɛrɛ halisa min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ma ala k'o sabati n'an bɔra yen k'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an bɛ min wele ko seko ni dɔnko yiralan k'a fɔ ko o kɔni ye cakɛminɛn ye min ni maaw n'a dira n'a bɛ maaw bolo ka baara kɛ n'a ye wa ni wulikajɔw kɛra jamana fɛ ni ka se ka maaw fana dɛmɛ k'i b'a k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye min ɲɛtaa kɔni ko o bɛ sabati o kɛnɛ kan o kɛra lajɛrɛba dɔ o kɛnɛ kan sa minisiri mamu dafe minisiri min ale yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔrɔfɔ min fɔ an k'a lamɛn Kuma nin kɛkun ye hakɛ ka dɔn de pour que an ka seko ni dɔnko bɛ se ka don ba la cogo min na an y'a ɲini ka a jate minɛ ka fɛsɛfɛsɛ cakɛda hakɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ artiste hakɛ min bɛ baara min kɛ suguya min na k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na parce que an y'a jate minɛ k'a fɔ baara ɲuman caman de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jate minɛ nin san tan tɛmɛnen kɔ gɛlɛya caman sɔrɔla jamana in kɔnɔ mais Seko ni dɔnko baarakɛlaw wulila ka jɔ u ye baara kɛ foyi ma jɔ u ye baara min kɛ seko ni dɔnko sira la a ma dogo mɔgɔ si la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye mamu dafe minisiri min ni ale bɛ seko ani dɔnko ko kunna an ka jamana kɔnɔna la nin tun ye ale ka laseli ye nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan o kɔfɛ sa min ye a yirala k'a fɔ min ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan ye sa a yirala k'a fɔ min kɔni ye cakɛda caman ye minnu ni olu ka wulikajɔ fanga bɔ seko ni dɔnko ale siratigɛw la olu ka ɲɛmaaw caman tun bɛ kɛnɛ kan yen adama tarawele ale ye fedama ale y'o maa ɲɛmaa dɔ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ an k'a lamɛn gɛlɛya bɛ yen sisan tun b'an dɛmɛ fɔlɔ olu bɛɛ taara ɔ mais n'an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko ye an yɛrɛ ka ko de ye a ka dɔgɔ a ka ca min bɛ yen a ka di minnu dɔnna ko olu ka baara don a ka di olu ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye adama tarawele fedama o maa ɲɛmaa don kɛnɛ kan nin tun ye ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye o kɔfɛ sa min ye sɛki umaru sɛki umaru sɛku an ɲininkali k'ale yɛrɛ la ni ale yɛrɛ DNAC ale y'o maa ɲɛmaa dɔ ye a ye min fɔ an k'a lamɛn festivalw filɛ nin u bɛ créer don o don n'i ka festival créer la ou bien n'i ka association créer la ou bien n'i yɛrɛ y'a ye k'i tɔgɔ ma ye gafe in kɔnɔ dɔrɔn se direction nationale de l'action culturelle ma n'an b'a fɔ o DNAC a filɛ nin ye cinéma Babemba fan fɛ n'i sera yen an bɛ fiche dɔw d'i ma i b'olu remplir n'olu remplir n'Ala sɔnna a ma gafe nataw bɛna bɔ i b'i tɔgɔ y'a la ou bien i b'i ka festival y'a la ou bien i b'i ka organisation y'a la An ma ladɔn k'a fɔ nin tun ye Cheikh Oumar n'ale ye ENAC o maa ɲɛma don cakɛda dɔ an ka jamana kɔnɔna la o kɔfɛ sa an ye ɲininkali kɛ min ye Jibirili Gise n'ale ye réseau Kya ale fana o maa ɲɛma don a ye min fɔ an ka lamɛn n ye plateforme dɔ créer site internet de don a tɔgɔ ye cartographie culturelle Mali point ml donc seko ni dɔnko tigilamɔgɔ u bɛ se ka taa kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ' bɛ baara kɛ an ka baara in kɔnɔna la i taara i mago bɛ information fɛ I b'a sɔrɔ a kan mali kɔnɔ bi bi in na n'i y'a jate minɛ acteur kɛmɛ wolonwula ni kɔ olu de tɔgɔ sɛbɛnnen don site in kan wa organisation min b'a kɔnɔ bi bi in na a ka ca kɛmɛ saba ye an ye minnu inscrit a kɔnɔ an ma ladɔn ye k'a fɔ Jibirili Gise réseau Kya maa ɲɛma nin tun ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ baara min ni a sigira sen kan Ka baara in a bɛ se ka wulikajɔw ka kɛ a bɛ se ka sabati cogo min na nin tun y'a ka hakililaw di o ko kan an bɛ dugawu kɛ sa yarabi a ma min fɔra a bɛɛ lajɛlen kun ye dɔ ka se i kɔnɔ walasa k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ an ma ladɔn k'a fɔ min ye UAPREM wala o ye cakɛdaba dɔ an ka jamana kɔnɔna la ale kalatigi n'o ye segali mamutu keyita ale fana ɲɛfɔliba dɔ kɛ k'a ka nisɔn jira a ye min fɔ an ka lamɛn fɛn de tun b'an jɛ san o san i b'a sɔrɔ festival saba bɛ se ka kɛ don kelen u tɛ ɲɔgɔn kalama bon n'an ye eh, sisan n'an ye calendrier sɔrɔ ne kan ka n ka festival organiser wagati min na n b'o o wagati ta pour que ni tɔw ta kana don ɲɔgɔn na o ye fɛn belebeleba ye min be se ka to saan bɛɛ kɔnɔ an b'a dɔn nin dugu in na nin ɲɛnajɛ be kɛ A ma ladɔnnen k'a fɔ nin tun ye Mamutu keyita ni ale yɛrɛ ye UAPREM n'o ye cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ n'ale ye o kalatigi ye, nin tun y'ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye nin baara in min ni a bɔra ka kɛ k'a jira k'a fɔ calendrier min ni a kuma fɔra walasa baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na, o de kama n'o baaraw n'a baaraw kɛra n'a ye, a b'a to min kɔni ye ni festival minnu bɛ kɛ aw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogo min na walasa a ka Festival datugu kana bɛn ɲɔgɔn ma o tuma an bɛ dugawu kɛ sa yarabi a ma laɲini kun ye min ye ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na festival ko na ala ka o sabati n'an bɔra yen k'a ladɔnya k'a fɔ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ko RJEPA a yirala k'a fɔ olu tun bɛ wulikajɔ la dɔ furancɛ tɛmɛnen ye min kɔni ka ɲɛma kura ye o bɛ se ka sigi cogo min na wulikajɔ kɔni ka jama kɔni cayara kosɛbɛ maa caman nana walasa u bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ cogo min na min kɛra ɲɛma kura yɛrɛ Abudulayi tarawele ale b'a ka nisɔn jira kɛnɛ kan a ye min fɔ an ka lamɛn parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni assemblée bɛ yen surtout ni élection bɛ min na généralement ɲɔgɔn samasama de b'a la a kumaw ka ca mais vraiment an bɛ ala fo k'a barika da ka wale ɲuman dɔn vraiment ni élection ɲuman tɛmɛna ɲɔgɔn samasamali ma kɛ a la foyi ma bɔ a la vraiment a ɲuman tɛmɛna vraiment donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la vraiment an la sisan donc an ka bureau ye mɔgɔ tan wolonwula de ye donc o mɔgɔ tan wolonwula bɛɛ de jɛnna vraiment ka ne kɛ u ka président ye vraiment sisan mandat ye san duuru de ye o san duuru fɔlɔ na n ye bɔra ka kuma fɔ salle kɔnɔ sisan o kelen de don an bɛna baara fɔlɔ min daminɛ initiative fɔlɔ min ta o ye la nuit du WASH de ye parce que an bɛ an bɛ an ka baara bɛ ji ji ɲuman ani jɛlenya an ka an ka réseau in ka baara basigilen don o de kan an y'a ye organisation caman bɛ u ka nuitw kɛ mais mali la nuit du WASH tɛ yen alors que le réseau bɛ yen nin ye a san mugan de ye donc o de bɛna kɛ an ka baara fɔlɔ ye fɔlɔ donc o baara fɔlɔ an bɛna o de bɛ kɛ an ka baara fɔlɔ ye fɔlɔ la nuit du WASH donc o bɛna kɛ sababu ye ani partenaire fɛn fɛn bɛ baara kɛ partenaire fɛn fɛn bɛ baara kɛ WASH domaine kɔnɔ vraiment k'u ka baara ko ladɔn k'u waleɲuman dɔn ka jɔnjɔn d'u ma a ma ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye abudulayi tarawele ni ale kɛra RJEPA n'o jɛkulu an ka jamana kɔnɔna na n'ale kɛra o maa ɲɛmaa kura nin waati na nin tun ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye kɛnɛ kan yen an bɛ dugawu sa yarabi an ma wulikajɔ bɛ sen na n'o ye jiko ye yarabi an ma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ a kun de y'o ye n'an bɔra yen k'a ladɔnniya k'a fɔ min ye CENOU ye o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye min ye an ka sanfɛ kalanso olu bɛ wulikajɔ kɛ san o san ka se ka u ka ɲɛ kalanko fo ka taa se minnu ye baki sɔrɔ ka se ka olu fana ka eh, nimero an bɛ nimero wele ko nimero matricule ka se k'o baaraw sigi sen kan a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Saliya Sinali Tarawele ale bɛ da don kɔrɔfɔ in na a ye min fɔ an k'a lamɛn Centre national des œuvres universitaires n'o ye CENOU ye an bɛ nin kɛ san o san depuis san ba fila ni san kɔnɔntɔn san o san an bɛ mɔgɔw dalajɛ enseignement supérieur mɔgɔ bɛɛ ani an ka structure fɛn fɛn bolo bɛ baara la ekɔlidenw ka gestion na an bɛ an dalajɛ ka fichier mun ta an bɛ bac résultat de ta ka essayer k'o labɛn walasa an bɛ se ka a kɛ données ye an bɛ se ka mun utiliser e o la an bɛ bugulatigɛ nimero de di ekɔliden kelen-kelenna bɛɛ ma n'a bɛ fɔ o ma nimero eh, d'immatriculation atelier nin yɛrɛ baara kunba ye o yɛrɛ de ye walasa ekɔliden bɛɛ ka nimero sɔrɔ mun si si ta tɛ kelen o nimero b'an permet n'u donna sanfɛ kalansow la fɔɔ ka t'u tila u ka fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o nimero ye eh, misali la n'i y'a jate minɛ u bɛ se k'u ka tɔgɔsɛbɛnw kɛ iniversite ekɔlisow bɛɛ la n'u ye tɔgɔsɛbɛnw kɛ gouvernement bɛ musaka dɔw d'u ma n'o ye burusi ye u bɛ o fɛnw demandew kɛ n'o nimero ye et puis u bɛ se ka aussi ka Sama Money compte dayɛlɛ n'o nimero ye o la mɔgɔ si ta ni si ta tɛ kelen n'u y'o kɛ u bɛ se ka aussi n'i y'a ye CENOU bɛ baara dɔw kɛ ka ɲɛsin u ma tuguni n'o ye u ka logement kow ye donc o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o numéro kelen ye o ni CENOU bɛ fɛn dɔw d'u ma n'o ye transport ye ka bɔ u ka logement na ka taa kalansow la o carte bɛɛ bɛ se ka taa n'a ye donc n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛ nafaba de b'a la min b'an permet ka san kura bɛ daminɛ tuma min na n'o ye an rentrée universitaire 2026-2027 ye k'a sɔrɔ nin bɛ yen o bɛ o baara bɛɛ nɔgɔya an bolo. A ma ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye Saliya Sinali Tarawele ni ale yɛrɛ CENOU ale y'o maa ɲɛmaa don nin tun y'ale ka ɲɛfɔli u ye lajɛrɛba min kɛ ka se ka CENOU ale ka baara yɛrɛ min san o san walasa min ye kalandenw olu bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna na cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa yarabi an ma laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye kalandenw u bɛ se ka lafiya cogo u ka kalanko yɛrɛ baaraw la cogo min na yarabiyama ala ka o sabati n'an bɔra ye ɲamanakaw fɛ yen a jirala k'a fɔ min kɔni egiliziba min bɛ yen n'a fɔ egilisi katɔliki a jirala k'a fɔ olu bɔra ka min ye bibulu ye ka se ka kalan dɔw kɛ denmisɛnninw kunna walasa u bɛ se ka kɔrɔbaya n'a ye cogo min na n'u bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ a la cogo min na o kɛnɛ kan ye zoze simeyɔn jara ale yɛrɛ tun ye baara in kɛba ye kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn hakilina min nana n'a ye o ye k'a fɔ an ni ninnu denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen an bɛ bibulu kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ donc san laban na a ka fisa an ka u fara ɲɔgɔn kan ka na wagati ta n'u ye k'a lajɛ u ye kalan minnu sɔrɔ o wagati kɔnɔna la u ye faamuyali minnu sɔrɔ ka se ka o dɔn o ni fana nin kan ye wagati fana ye ala ko nasira fɛ u ma fɛn minnu faamu ka taaɲɛ ka o ɲɛf'u ye walisa u ka dili donnen ka to ala ko dɔnni la an ka laɲini ye min ye o ye nin ye walisa denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka mɔ krista la u ka se k'a dɔn krista ye ma krista ye jɔn ye o ni a nana mun kama o ni mun na u bɛ sɔn ka taama a nɔfɛ o ni hakilila kalan min sɔrɔla bi o ye nin ye ka taama ka i yɛrɛ di krista ma ka taama ka kɛ a ka kalanden ye o ni fana ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ fana ka a ko dɔn donc an ka laɲini ye min ye u u ye min dɔn u ye min mɛn krista ko la o ni u bɛ ka min waleya krista ko la u teri denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ma krista dɔn fana u ka kɛ sababu ye ka se ka kibaru duman lase olu ma o ni fana u ka kɛ misaliya ɲuman ye u ka karicɛw kɔnɔna la u ka duw kɔnɔna la o ni egilizi yɛrɛ kɔnɔna la nin lajɛ kɛnɛ kan danaba denmisɛnninw b'a la sabula an b'a fɔ tan maa i bɛ se ka wolo i bɛ se ka sɔrɔ danaba du kɔnɔ i bɛ se ka kɛ egilizi dɔ maa ye nka i tɛ danaba ye donc o kama i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ danaba sow kɔnɔ olu olu bɛ anw cɛma i ko n y'a fɔ ka ban an n'u caman bɛ jɛ ka étude biblique kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taɲɛ ka u dɛmɛ ka alako faamu o ni maa wɛrɛw fana bɛ yen krista ko jara mɔgɔ minnu ye minnu y'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛ tugu a kɔ ka kɛ u matigi n'u kisiba ye an b'olu fana fara a kan walisa u ka taɲɛ fana ka yesu ko dɔn ka jɛya A ma ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye zoze simeyɔn jara egilizi katɔliki ɲamanakaw fɛ nin tun ye ale ka ɲɛfɔli ye baara minnu bɔra ka kɛ denmisɛnninw kunna an bɛ dugawu kɛ sa wulikajɔ min na nin ye ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔna la n'an bɔra ye k'a ladɔnniya ka fɔ an ka jamana kɔnɔna la cakɛdaba minnu bɛ yen ka wulikajɔ kɛ min ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲɛnamafɛnw olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen la cogo min na o cakɛda y'a jira la ka fɔ nin waati laban na u ka wulikajɔ fanga bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa min kɔni jamana kɔnɔna la a yisi min ye ɲɛnamafɛnw ye a donni fo ka taa se a minniw ma u bɛ se ka bolo kan cogo min na o tuma a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o sidi mohamɛdi samake ale yɛrɛ bɛ da don kɔrɔfɔ in na a ye min fɔ an k'a lamɛn n'i y'an ka sigida lajɛ bamakɔ komini wɔɔrɔ a n'a environnement i tɛ se ka yɔrɔ kelen ɲɛnamini fɛn tɛ ta yɔrɔ min na n'i ye an ka région ta région tan ani kɔnɔntɔn bamakɔ b'a kɛ mugan ye région kelen tɛ yen ɲɛnamini fɛn tɛ ta yɔrɔ min i ka cercle ta hakili la bi duuru ani fila hakɛ don o cercle fana kelen tɛ yen ɲɛnamini fɛn tɛ ta yɔrɔ min na bi i tɛ se k'i bolo sin village si la bi ko ɲɛnamini fɛn tɛ ta yɔrɔ min na nin kuma in tɛ k'a fɔ ko arajo la kuma dɔrɔn don o b'a yira k'a fɔ a sera yɔrɔ dɔ la fo kuma in yɛlɛnna ka se fo sanfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ma an bɛ yɔrɔ min an tɛmɛna k'a fɔ ko nin de y'a cause ye nin tɛ a cause ye an kan ka se ka wuli de ka sababu dɔ ɲini ka fɛɛrɛ sira wa n'i ye ampleur ye ka se nin niveau in na a ni fɛn dɔ de bɛ évoluer ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko extension de la consommation extension ale bɛ boli produits de kan o de y'a to san dɔ kɛra 2016 Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la san kɛmɛ an tun y'an barika da répression kan nka répression dɛsɛra ko kɛnɛya ka fara kan thérapie o ka fara kan ko prévention ka fara kan pour que ka se ka répression dɛmɛ pour que ka se ka lutte in dɛmɛ k'a dili don pour que dɔrɔku ta bɛ se ka segin i tɛ se k'i sigiɲɔgɔn ta bi ko n'ale den t'a min soit i baarakɛɲɔgɔn den dɔ b'a min walima i teri den dɔ b'a min maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ bi a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen min dusu kasilen bɛ ɲɛnamini fɛn i tɛ jamana si ye diɲɛ in kɔnɔ plus de 193 pays a jamana kelen tɛ yen min ɲaagwalen tɛ nin kɛlɛ la dɔw bɛ olu ye ba di répression ma hali bi u ma se k'a kɛ etazini bɛ min don a la plus de 3 milliards de dollars san kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ fo an ka segin ka fanga di prévention ma maa kuraw kana don a kɔnɔ dugu kuraw kana don a kɔnɔ komini kuraw kana don a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ ka renforcer minnu b'a kɔnɔ olu ka bɔ a kɔnɔ répression fana ka renforcer a kana don an ka jamana kɔnɔ a kana traverser parce que on était un pays de transit an bɔr'o la an kɛra pays de consommateur donc saba in de kan ka renforcer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye sidi mohamɛdi samake ni ale yɛrɛ cakɛdaba min ni wa wulikajɔ la nin waati laban na sanko nin waati laban na ka se ka min kɔni ɲɛnamini fɛnw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa yarabi ma wulikajɔ kun ye min ye walasa nin ɲɛnamini fɛnw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna walasa u kana se ka don an ka jamana kɔnɔna la laɲini ye o de ye o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi ma ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen ala k'o sabati n'an bɔra yen kabini ntɛnɛndon an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye mawuludu ba fila ani mugan wɔɔrɔ mawuludu baaraw ye olu daminɛna an ka jamana kɔnɔna la ntɛnɛndon ka a dugujɛ tarata don la o bɛnna ɲinan mawuludu ma o tuma wulikajɔw kɛra fan caman fɛ ni ka taa min ye mawuludu kɛra yɔrɔ minnu na sika ka taa wajuliw kɛnɛ kan misiriw kan ani kɛnɛbaw kan an ye wulikajɔw kɛ a don su a don su fana min ye dugurakɔrɔ plateau yɔrɔ min wele ko dugurakɔrɔ platɔ a jirala k'a fɔ min ye ale alimamiba ye n'a wele ko imamu gawusu ayidara ale yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ ka kɛnɛ belebeleba dɔ sigi a don su jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ sigida sigida maaw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye karamɔgɔ gawusu ayidara ale yɛrɛ ka wajuli kɛnɛ kan a da donna kɔrɔfɔ caman na mawuluduko nafaw fo ka taa se an bɛ don min na ko bi jamana yɛrɛ an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo minɛ cogo min na a ye caman fɔ olu la o tuma karamɔgɔ gawusu ayidara a ye kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ de ye imamu gawusu hayidara ala min n'an y'a wele salo a ka ɲinɛ mɔlu ni ala y'a yira an na a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na o ye fɔbɔ ka bɔ ka jama fo ka tilama jama fo an bɛ ala de tanu ala min ye ɲinɛ yira an na salo an y'an sigi yan ka ala wele k'a ɲini ala fɛ a ka jamana in suma ayi an m'a fɔ ko ko in banna sa mais alihamdulilayi rabbil alamina dugu caman bɛ yen an y'a mɛn ko minnu ye mɔlulu kɛ minnu m'a kɛ fana an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛw ka se k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana in sigimɛ de kan mɔluluko ziyarako maa ɲumanko maa ka fisa ni maa ye maa ka bon ni maa ye n y'o de f'i ye sisan ala ko inna allaha istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imurana alal alamina zuriyatan baduha min badin wallahu samiun alimun a ko du naani bɛ yen ala ko k'a ye du naani suganti a m'a suganti gansan a y'a suganti de dɔ taatɔ de b'a to dɔ bolo ni dugutigi dɔ fara ni dugutigi dɔ sara dugutigi dɔ de bɛ sigi ni alimami tɛ yen alimami wɛrɛ de bɛ yen ni peredan taara peredan wɛrɛ de bɛ yen fo an ka jɛn n'o de ye ni ala ye ko in kalifa maa min ma don min na an ka jɛ k'a tigi dɛmɛ jamana in ni ala y'a kalifa maa min ma ni maliyɛn don an ka jɛ k'a dɛmɛ tant que ni maliyɛn don ni ala ye misiri kalifa maa min ma don min na a ye jɛ aw k'a dɛmɛ ni ala ye dugu kalifa maa min ma don min a ye jɛ aw k'a dɛmɛ a ala y'a kalifa nin ma e ma sɔn k'a dɛmɛ ni turu ser'i ma dun jɔn bɛn'e dɛmɛ an bɛ problème kɔnɔ ala kira fatura a mɛnna o mais mun na hali bi an bɛ ka ala kira ka mɔlidu kɛ ala kira taara jɔn sigila bakari sidi sigila o bɔra yen umaru nana ali nana usumani nana dɔ taara de b'a di dɔ ma ni jamanatigi dɔ taara dɔ de bɛ na ni dugutigi dɔ tɛ yen dɔ bɛ na ni alimamu dɔ tɛ yen dɔ bɛ na ni min ka tile bɛ yen an k'a dɛmɛ an ka jamana in tun bɛ ten de ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɔn n'an ma sɔn ɲɔgɔn ye a jamana in an t'an sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ dɛ o de bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanaw ma an ka jamana in tun bɛ tan de mɔlidu ko ziyara ko jamana in kun sigimɛn de kan ani ɲɔgɔn bonya ka fugula bɔ k'i karamɔgɔ fo ka sabara bɔ k'i karamɔgɔ fo n'o ɲɔgɔn bonya in bɔra an bolo an bɛ taa min welekan bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ye nin mali mago bɛ min na bi an ka bɛn an ka kɛ kelen diɲɛ bɛɛ sigin bɛ k'an lagɛ o de kosɔn kutubaw la alimamu ka dugawu kɛ jamana ye a ye dugawu kɛ jamana ye a kana jamana danga an mago bɛ min na bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na cogo min na ala k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cɛbɛn ni kanbɛn ala k'a don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in an bɛ hami an bɛɛ bɛ ka hami sanko min na sanko kɛmɛ ka mɔɔ jɔrɔ san bɛ ala de bolo an bɛ ala deli n'a ka tɔgɔ ye a ka tɔgɔ min ye ya arahman ye a ko an k'a wele kulu adi ulaha awidu rahmana ala an b'i deli n'i ka tɔgɔ ye min ye alahu ye an b'i deli n'i ka tɔgɔ ye min ye arahmani ye i ka hinɛ jamana in na i ka san barikaman d'an ma san pɛrɛn a n'a jiwoyo i k'an kisi a ma suman ninnu i k'a dunsi d'an ma marifa kan in ala k'a suma jamana kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye imam gawusu ayidara dugurakɔrɔ plateau alimamiba ye nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye mawuludu don su an bɛɛ lajɛlen an ye wulikajɔ an tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra jamako dan ye e, jama kɔni nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cɛw ni musow walasa ka se ka karamɔgɔ a bɛna min fɔ mawuluduko kan ka se ka o lamɛn o tuma an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra yarabiya ma jawari masa ala ka dugawu ninnu yarabiya ala k'u jaabi halisa mawuluduko siratigɛ la sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye minisiriso min ni ale bɛ diinɛ ko ni batoko kunna an ka jamana kɔnɔna la olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a bɛ fɔ ko chargé de mission ale yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka laseli dɔw kɛ tafsira ka laseli dɔw kɛ a ye min fɔ ka ɲɛsin mawuluduko ma an k'a lamɛn Mawuludu ale bɛ kɛ faraɲɔgɔnkanbaw ye ani dugawu kɛnɛbaw ni wajulu kɛnɛbaw sigili ye ka kɛɲɛ ni arabilawale tile tan ani fila su ye o min ye don ye ni ala kiraba salalahu alayi wasalam ale bangenna ka bɛn o su ma i b'a ye k'a fɔ nin ye fɛtiba ye min ye an ka jamana kɔnɔ fɛtiba don laada la an ka zawiyabaw minnu bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ ani misiribaw kabini san caman olu bɛ nin don in ɲɛnamaya ni dugawu kɛ ni ala wele caman ye o ko a ɲɛnamayali yɛrɛ bɛ daminɛ u bolo kabini kalo yɛrɛ tile fɔlɔ n'o ye arabilawale tile fɔlɔ ye ka taa se fo a tile tan ni fila ma dɔw yɛrɛ bɛ a taa n'a ye fo mawuludu batɛmu na ka sɔrɔ ka dugawu kuncɛ kɛ nka laɲini kɔni min a bɛɛ ye ka dugawukɛnɛ sigi ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o hukumu de kɔnɔna la i n'a fɔ a lakɔlɔsira cogo min an ni minisiri min bɛ diinɛkow ni batokow ni laadakow kunna n'o ye docteur mahamadu kone ye an y'an sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ kabini 23 heures fo 4 heures du matin ka wajulukɛyɔrɔ caman k'o sɛgɛrɛ ka taa ka taa fara silamɛw kan an n'u ka jɛ ka nin suba ninnu ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la sa mesaji min ani cikan min ni an ka jamana ɲɛmaa an ka jamana faama général d'armée asimi goyita n'ale y'o don an da k'o lase alisilamɛ jama ma o de ye hali bi cɛ bɛn ni kan bɛn ani basigi sabatili an ka jamana kɔnɔna la an tilala ka dugaw kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka dugaw ɲini silamɛw fɛ an ka finitigilakaw ye golomasiri tabaw olu minnu bɛ eh, sanji ani tile ni fonɛnɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ mun kosɔn jamana ka kisi jamana kɔnɔdenw ka kisi an ye dugaw ta k'u sɛgɛrɛ ka dugaw ɲin'u ye k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka kisi ni tanga k'an n'u ye ala k'u fanga se ala ka basigi na jamana kɔnɔ o mesaji de tun bɛ minisiri da n'o ye docteur kone ye a ye min lase alisilamɛw ma jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugaw de kɛ sa ala ka san wɛrɛ jira an na amina yarabi ala ka o dugawu jaabi tafsira nin tun ye ale ka laseli ye ka ɲɛsin ye u y'a fɔ cogo min na u ye munumunu salo minnu kɛ ka se kɛnɛw kan wajulu kɛnɛw kan mawuludu don su o tuma nin tun ye ale ka nisɔndiya ka se ka o ɲɛfɔliw kɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ a ye dugawu minnu kɛ ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka o jaabi n'an bɔra yen an bɛ taa ɲamanakaw fɛ yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye ntolaci dɔ ye ni u b'a fɔ ko eh, n'o ye cnj olu ka ntolaci dɔ labɛnnen ye a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ kɛra kami don furancɛ tɛmɛnen ye ka se k'o baaraw sigi sen kan min ye ɲamana cnj yɛrɛ sa n'o ye abudulayi kulubali ye ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in kɛra cogo min na a ye min fɔ an k'a lamɛn Ne tɔgɔ bɛ Abudulayi Kulubali ne ye ɲamana sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye ɲamana sifinnakaw ka kulu min sigira ni a bɛ fɔ ma ko CLJ olu kɛlen bɛ ka kupu dɔ da ni a bɛ fɔ ma ko première édition a tako fɔlɔ an bɛ match d'ouverture kɛnɛ kan bi ɔ nin ye ɲamana sifinnakaw yɛrɛ ka hakilina faralen ɲɔgɔn kan ɲamana sifinnakaw u jɔlen mɛnna an ye hakilina kuraw ta ani ka ŋaniya kuraw ta kalan ni kodɔn ni faamu bɛ an na an fana b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sigida ye donc nin ye o baara ɲɛbila baara nisɔndiya min bɛ n na bi jɛnɛsi bɔra bɛɛ y'u jɔ jɔyɔrɔ la kupu in daminɛna hɛrɛ la donc an bɛ dugawu kɛ tuguni ala k'a kɛ ka wuli ka bɔ hɛrɛ la an bɛ min fɔ ekipu ye a daminɛna fɛrɛpilɛ la cogo min na a ka laban fɛrɛpilɛ la o cogo kelen na dɔrɔn n bɛ ɲamana sifinnakaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka nin ko in kɛ i ka ko ye ekipu wɛrɛw bɛ kɔnpitisiyɔn in na min tɛ ɲamana dɔrɔn n bɛ mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen fo k'an ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ donc an k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ de kelen anw ni jamana in sini ni anw ma bɛn bi jamana in a sini bɛ gɛlɛya an kɔni kɛlen bɛ k'o baara yɛrɛ daminɛ bi vraiment min ka d'an ye mali in sifinnakaw bɛɛ kɛ kelen a daminɛna hɛrɛ la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye ɲamana sifinakaw olu ka ɲɛmaaba nin tun ye abudulayi kulibali nin tun ye ale ka nisɔndiya kɛnɛ kan ye a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la min kɔni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ se ka caya ka jamana kɔnɔ cogo n'o ye ntolaciw ye bawo kodɔnnaw y'a jira k'a fɔ ntolaci n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ min ye sigida denmisɛnw a b'u kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ o dun kala ɲɔgɔn na ka se k'aw bɛɛ k'aw kɛ 1 ye i b'a ye k'a fɔ ɲɛtaa b'o de la yarabi an ma Ala ka hakilila ninnu Ala k'o sabati halisa o siratigɛ la sa an ye wuli ka munumunu salo kɛ ka se ka musow ka ɲɛmaa n'o ye Awa Kulibali ye ale fana ye a ka nisɔn jira baara in na a ye min fɔ an k'a lamɛn ne ye Awa Kulibali jenɛsi ka jɛkulu kɔnɔ ne ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ an ka jenɛsi ka ɲɛnajɛbele dɔ kɛnɛ kan n'o ye balontan ye an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka sifinakaw wele an ye ɲɔgɔn dalajɛ tɛrɛn na ka ɲɛnajɛba kɛ bɔn nin y'a tako fɔlɔ y'an fɛ yan hakilina min ye an bila nin na an y'a dɔn k'a fɔ n'i ko sifinakaw dɔrɔn i ko farikolo ɲɛnajɛ o farikolo ɲɛnajɛ hukumu de kɔnɔna na an ni perezidan n'o ye babila kulubali n'o ye jenesi perezidan ye an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka se ka jenesiw wele k'u fara ɲɔgɔn kan sabula n'i ko jenesiw ka bɛn dɔrɔn i bɛ fɔlɔ fɛn min na o ye farikolo ɲɛnajɛ ye nisɔndiya belebele bɛ n na nin kɛnɛ in kan sabu ka d'a kan sigikafɔ o de ye damu ye ni sifinnakaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma foyi tɛ o bɔ n'i ko nisɔndiyabaatɔ kɔni ma ko a ka tasuma fifa n'a daji m'a faga a nuji b'a faga bi kɔni nisɔndiya belebele de bɛ an bolo sabu balontan ye ale kɛra fair play kɔnɔna na welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ɲamana sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma o de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabu ka d'a kan siniɲɛsigi o de ye sifinnakaw ye n'o o ye tiɲɛ ye fo an yɛrɛ de ka kɛ siniɲɛsigi ɲumanw ye o hukumu kɔnɔ o tɛ bɛn abada fo an ka jɛ ka kɛ kelen ye an b'a ɲini ala fɛ a fɔlɔ o daminɛ cogoya min na hɛrɛ la ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen latigɛ hɛrɛ la tentɔ ka tila k'a ɲini sifinnaka bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a dɔn k'a fɔ balontan tɛgɛdiɲɔgɔnma de don ni min ganyena o k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ koba ye wa min yɛrɛ ma ganye o k'a dɔn k'a fɔ kojugu fana tɛ bari fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni jeu de b'a la ganyan b'a la pɛrɛdan b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ala k'a kuncɛ kuncɛ ko ɲuman na an b'a la dɔrɔn k'a fɔ nin tun ye sifinakaw sifinakaw musolakaw olu ka ɲɛmaa awa kulibali nin tun ye ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa yarabi yama nin n'a ɲɔgɔnna ala k'o caya sigidaw kɔnɔna la walasa halisa min ye bɛn ni kelenya ye o bɛ se ka jidi cogo n'an ka jamana kɔnɔ jamana kɔnɔna la n'an bɔra yen k'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ min kɔni an bɛ maa minnu wele ko andikape n'o ye lujuratɔ ye k'a jira k'a fɔ min ye ka to u kelen na san ni waati bɛɛ la k'i b'a ye k'a fɔ k'o ye fɛn fɛn min o kɔni cɛ man ɲi u ma nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko o baara min filɛ nin ye ko o kɔni ye dɔw yɛrɛ taabolo ye o tuma min y'u ka ɲɛmaa ye sa yaya tarawele ale yɛrɛ bɛ kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ an ye a ye min fɔ an k'a lamɛn n'an ko lujuratɔw ka kelennabila lujuratɔw bɛ to u yɛrɛ kelen na tuma dɔw la a ka di u ye ka fɛn caman kɛ u ni mɔgɔw walima u yɛrɛ kelen na nka gɛlɛyaw bɛ an kan o la lujura bɛ mɔgɔ min na doni fila b'i kun doni fɔlɔ o ye lujura bɛ fan min na o doni ye doni filanan o ye min bɛ mɔgɔw hakili la ani min bɛ anw yɛrɛ hakili la ka da an ka lujura kan min bɛ mɔgɔw hakili la ka da lujura kan o ye tuma dɔ la an bɛ ɲina lujuratɔw kɔ ka bɔ n'u ye walasa u ni an ka yaalaw ni tulonkɛw ani hakaja baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ barisabu la an b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko lujuratɔw don yalima ɛske u bɛna nin se ka nin ko kofɔlen ninnu kɛ wa ni i yaalala n'u ye walima n'i taara k'i bɛ t'u degi baara la walima ni a mana kɛ ko sugu o sugu ye diɲɛnatigɛ fɛn sugu o sugu ye n'i ko k'i b'u sen don o la yalima lujura kosɔn o bɛna se wa anw lujuratɔw fana a bɛ anw kun na yalima ni n tora k'a fɔ ko n bɛna tugu mɔgɔw nɔfɛ yalima kuma bɛɛ n tɛn'u tɔɔrɔ tɔɔrɔ wa sabula lujura bɛ n na u bɛna fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ min b'a to ne tɛna se ka n ka lujura dɔn cogo min na yalima o tɛna kɛ degun ye u ma wa ɔ ni eh, ko dama dama b'a to lujuratɔ yɛrɛ bɛ to ka a yɛrɛ ye a yɛrɛ kelen na o bɛ a to a ka lujura a tɛ kun a fɛ kuma dɔ la o bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye n'o ye miiri jugu n'o ye ka eh, fiɲɛ wɛrɛ fana fara lujura in kan o bɛ o bɛ se ka tali kɛ hali banaw la donc an bɛ weleweleda de kɛ weleweleda ye sigiyɔrɔma fila ye k'a fɔ lujuratɔw somɔgɔw ye minnu ni an kan ka bɔ ka taa kalanyɔrɔw ni tulonkɛ yɔrɔw ni a mana kɛ fɛn sugu o sugu ye baara degi yɔrɔw la u ka to ka u hakili to an na k'a fɔ ko an fana an kan ka nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen degi walasa an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye an ka lujura bɛ se ka kun an fɛ cogoya min na min fana bɛ fɔ an lujuratɔw ye o ye k'a fɔ ko an fana ka mɔgɔ minnu n'u bɛ fɛ ka an dɛmɛ ka bɔ eh, kelennasigi la an fana ka u faamu k'a faamuya k'a fɔ ko u fana bɛ fɛ k'an dɛmɛ kuma dɔ la mɔgɔ ɲuman kɛtɔ o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an kan ka an poro an dusu kan walasa kuma dɔ la ni eh, ko dɔw nana an ma min faamuya kosɛbɛ an kana o ta ni dusu ye walasa ka mɔgɔw fana dekuraje an ka kow la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye yaya tarawele yaya tarawele nin tun ye ale ka laseliw ye an bɛ maa minnu wele ko lujuratɔw olu ka maa ɲɛmaa dɔ don kuma lasela o tuma ni tun ye ale ka ɲɛfɔli a ka jɔrɔnako ka ɲɛsin min ye an ye maa minnu wele ko lujuratɔ o tuma an bɛ don wasa yarabi a ma min ye hakilila a lawulila min kama yarabi a ma ala ka hakilila ninnu ala ka olu sabati n'an bɔra yen bi dɔnni kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ ko k'i ye mori ye karamɔgɔ abudulayi kulubali ale ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ laji ɲaɲa keyita la ka bɔ san laji ɲaɲa keyita dɔnni ye mun ye a ye min fɔ karamɔgɔ abudulayi kulubali ka kuma bara la an k'o lamɛn maa camanba de bi yen a y'i pan k'i don a la mais a m'a ɲɛɲini parce que moriya ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko mɔgɔw tɛ dilan ne taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se ka mɔgɔ dilan koyi n'i nana ne fɛ ne bɛ baara daminɛ ni lajɛli de ye fɔlɔ parce que maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ a kɛlen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n b'i ka lajɛli kɛ Ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mago dilan ni ala taala ka jɛn laji ɲaɲan keyita moriya yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ moriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ be yen ko barawutu karamɔgɔ caman be olu y'a kalan nka u tɛ se k'a baara barawutu ye mun ye a be baara cogo di barotu ye ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ min be yen ni a ka farin ala tɔgɔ min be yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barotu ko jina tɔgɔ don jina tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don barotu so fila be yen so kelen o ye sanu bonda ye a fɔ de ma ko barotu sugu fiyɛ masa solomana ala taala ye barotu de d'a ma a ye sanu karaba n'a ka jinɛw karaba n'a ye a kɛla ni nin bonda in de ye barotu bɛyiti dɔ bɛ walahi ni mɔgɔ mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki ninnu ye dɔnniw de ye kuwa o ti kɔrɔbɔ kuwa nin dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ ɲini ka na maaw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bɛ kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ yen nɔ waa tan t'a bolo e ko k'a ka waa bi saba bɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛlɛn o ye lajɛli de nafolo baara bɛ ne bolo i bɛ baara de kɛ mɔgɔ ye sababu bɛ dayɛlɛ ne ta bɛ kɛ sɛ finman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ min ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ko ko sɛfin nafolo dɔw ko ko sɛfin nafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ sɛfin nafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun olu fana bɛ yen n'a fɔra sɛfin a modɛli ka ca a min bɛ ne bolo o saniyalen de don ne y'o kɛ a ka ca wa dɛlɛ yɛrɛ b'a la kalo saba ni tile kɔnɔntɔn fɛn dɔ bɛ ne bolo fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka j'a la pasikɛ ale piri bɛɛ lajɛlen waa kelen de ye jatigifa yiri kulu kelen don i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma n'i ye ko ɲa ye i bɛ segin ka n'a ta o ale kɛ n k'a ye de dɔnni ye sira fila de dɔnni dɔw bɛ olu bɛ baara ni se de ye ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mɛ se tɛ mɔgɔ min n'a nan'i fɛ kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan fɛn min se t'a ye a dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ dɔnni o cogoya de ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ n wele n ka orange la 92 33 84 50 malitɛli 67 63 43 49 a bamanankan bi kɔnɔntɔn ni fila bi saba ni saba bi seegi ani naani bi duuru ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta n ka foli b'i bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga nin tun ye laji ɲaɲan kan ye karamɔgɔ abdulayi kulubali ka kumabara la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka an ni an mago ɲɛbaw ala k'an n'olu bɛn n'an bɔra sisan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan burulayi sidibe n bɛ bolo bi foli ani tanuni ani waleɲumandɔn an b'o kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ samake i ka yamaruya kɔnɔna na jamana kɔkan kunnafoniw b'a daminɛ lagine lagine konakiri jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ faalen yela dingɛba dɔ kɔnɔ minnu faacogo ma dɔn wa u yela faacogo jugu de la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wale in kɛla yɔrɔ min ani lagine faaba cɛ kilomɛtɛrɛ kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ye walasa lakana tigilamaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la jasa ka se ka tɛgɛ da a ko kisɛ kan n'an bɔra yen an bɛ taa nizeriya nizeriya jamanakuntigi bola tinubu ye a laɲini sɔrɔdasiw fɛ tarata don ko u ka lakisiliba dɔ kɛ yaasa ka mɔgɔ dɔw bɔ bolo la mɔgɔ minnu jagosaminɛna jamana camancɛyanfan ni kɔkɔduguyanfan fɛ an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko jamana kuntigi ka kɔn jamanakuntigi ka laseliw ɲɛ cɛ marifatigi dɔw ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko k'olu minɛ ni k'u ka jaw cari bɔlɔlɔ sanfɛ n'an bɔra yen an bɛ taa senegali senegali jamana sariyasunba kɔlɔsili kiiribulon ye dansigi marabajɛkulu ni wasabulon ka ɲɔgɔn samasamaw de la musakako ta fan de fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka minnu bɛ di jamana ɲɛmɔgɔbaw ma mago gɛlɛnw kama ni jate tɛ jate jɔnjɔn tɛ bɔ a kan n'an bɔra yen an bɛ taa tanzani tanzani jamana ɲɛmaa dankan emmanuel nchimbi y'a laɲini k'a ka jamana ɲɛmaaya dankan baaraw sozori k'a sabu kɛ a bɛ ka gɛrɛɲɔgɔnya ta ka jamana ɲɛmaa suluhu hasan sɛgɛrɛ ni musolaka don ɔ maa caman ka fɔ la ko o gɛrɛɲɔgɔnya in taacogo de man ɲi sa o de kɛla a ka baara sozori sababu ye n'an bɔra yen an bɛ taa itali itali jamana kɔnɔ kerecɛn diinɛ laselikɛla dɔ ntanyana maa in yɛrɛ bɛ tali kɛ labe don lino jateli la ni a si bɛ san biwolonwula ni duuru bɔɲɔgɔnko la an b'aw ladɔnna k'a fɔ kunnafonidila caman ka fɔ la ko u y'a laɲini de k'a bɔ a ka batokɛso la ni ka a bila ka taa batokɛso wɛrɛ la ɔ o dun kun tɛ a fɛla ko ye wala an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn ni basigi sabati ba maliba kɔnɔ fɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an karamɔgɔ samake an kun ye minnu sɔrɔ jamana kɔkan kunnafoniw la nin tun ye olu la kunbaba dɔw ye an tɛ burulayi sidibe kunnafoni ɲɛna an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama wulikajɔ minnu bɛ senna sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la an ka jamana lakanabaw fɛ yarabiyama ala ka u fanga se sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la o tuma nin bɛ danse ka bi kunnafoniw la